n bɛ malien cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo ka ta kidali fo kayi n ka foli bɛ malien cɛ n'a muso bɛɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan n ka foli belebele b'aw ye wa minnu ko ko mali bɛ jɔ olu ka foli belebele bi yan minnu ko ko mali tɛ tila olu ka foli belebele bi yan wa minnu yɛrɛ ko k'u bɛ ne fɛ ko n ka video bɛ ka partager u b'a la ka aimer wa surtout minnu kɛlen don ka t'u abonner n ka chaîne YouTube kan ka tila tuguni ka commenter tuguni ka fara a kan n ka foli belebele b'aw ye kanu mana fɛn min faga o ma jufa o hukumu kɔnɔna na n ye n ka palan tori ka kɛlɛ n bolo bɔra ni mun ye a bɔra ni musow ka dossier ye muso minnu ni aw ye cɛ sɔrɔ aw bɛ furuso la ɛɛ ala dɔw bɛ ka furu ɲini na olu tɛ k'a sɔrɔ e y'a sɔrɔ e banana k'a minɛ ka ɲɛ wa dɔw yɛrɛ bɛ furu la o ni hɛrɛ tɛ e bɛ furu la hɛrɛ bɛ ka k'e ye o ma e fa n dabali de banna muso minnu b'a fɔ k'olu bɛ furu la cɛ ye so jɔ k'i bila kɔnɔ kɔngɔ t'i la minnɔgɔ t'i la e masa fɛrɛbɔ ko dɛsɛ t'i la a ko i kana taa baara kɛ fɛn fɛn ka d'i ye a b'a k'i ye a ko i kana taa baara kɛ i den ka ekɔli ale b'o ta en charge hali wari min bɛ taa di i bangebaaw ma a bɛ to ka t'i bangebaaw nisɔndiya ne ko ne balimamuso ne b'i ɲininka o e bɛ mun de nɔfɛ tuguni dɛ o bɛɛ kɔ i bɛ mun nɔfɛ a fɔ n ɲɛ na cɛ ko k'i kana bɔ kɛnɛma k'a da yɛrɛ kɛ k'i kana taa hali baara yɛrɛ kɛ yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ i kana taa baara kɛ wa foyi dɛsɛ t'i la so na ni so ko don a kɛlen bɛ ka so dakabana jɔ k'i bila kɔnɔ wa ni mɔbili ko don i b'i falen falen mɔbili min ka di i ye e ne balimamuso e t'a dɔn k'a fɔ ko muso yɛrɛ danbe yɛrɛ sokɔnɔsigi de ye wa awɔ muso danbe yɛrɛ ye sokɔnɔsigi de ye koyi heyi minnu bɛ bɔ ka taa baara kɛ ni minnu bɛ bɔ ka taa jago la minnu bɛ taga voyage janw sɔrɔ ta ne ko dɛsɛ de b'olu bil'a la walayi dɛsɛ de b'u bil'a la parce que mun na ni ala ye hɛrɛ k'i cɛ ye a ye ka hɛrɛ k'i ye a b'i fɛrɛbɔ a b'i dumuni a b'i furakɛ ka tila k'i la loger k'i denw ka ekɔli sara ka tila tuguni ka taga worosɔngɔ di i bangebaaw ma ne balimamuso ni cɛ ko k'i kana taa baara kɛ i lafiya sa i lafiya e ko f'a ka wari mugu de ta k'a di e ma ne ko e bɛ mun de kɛ wari mugu la n t'i ɲininka e bɛ mun kɛ wari mugu la ka wuli ka don karamɔgɔ kan ni wari mugu ye ka taa k'i bɛ taa mori baara kɛ ni wari mugu ye ou bien ka taa kɛ jelisɔnba de ye parce que o de wari mugu ye muso ka wari mugu tɛ fosi n'o tɛ cɛ min kɛlen bɛ ka jɔ n'i ye a b'i fɛɛrɛbɔ la a b'i furakɛ n'i banana a bɛ i bɛ ka dumuni kɛ cogo min ka di i ye siyɔrɔ ɲuman b'i bolo mɔbili b'i bolo i yɛrɛ ɲuman f'i b'i falen falen mɔbili la ɛ ne balimamuso e ko k'a ka wari mugu ta k'a di e ma walasa e ka t'o di karamɔgɔw ma e ko k'a ka wari mugu ta k'a di e ma walasa e ka taa kɛ ka jeli sɔn ɛ ne ko an tɛ dɔ bɔ karamɔgɔsotaa in na wa an tɛ dɔ bɔ jelisɔnba in na wa an t'an ka ko bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma wa mun na ne balimamusow t'u ka ko bɛrɛbɛn u yɛrɛ ma nin de kama caman bɛ taa don sumunun cogow la caman bɛ taa don kalabanciya ni yuruguyuruguw la wari mugu e bɛ mun kɛ wari mugu la i bɛ mun de kɛ wari mugu la a k'i kana taa baara kɛ ne kɔni hakili la n bɛ min kɔni fɔ k'a gɛlɛya i ma cɛ k'i ma a k'i kana taa baara kɛ ko fɛn fɛn ka di i ye k'a b'o d'i ma i bɛ se ka fɛn kelen de kɛlɛ k'a fɛ i bɛ se ka fɛn kelen de wajibiya a kan o ye mun ye A k'i kana taa baara kɛ i b'a fɔ la a ka so kelen jɔ k'a d'i ma a ka so jɔ k'a d'i ma a ka mɔbili san k'a d'i ma n'i bɛ so kɔnɔ ka ban mɔbili b'i ka bila la ka ban e bɛ mun nɔfɛ bilen nka tiɲɛ don an bɛ to k'an sigi an b'a fɔ furu kɔni bi ka di sini bɛ ala bolo ye parce que mɔgɔ si t'a dɔn n'a bɛ laban n'a tɛ laban awa o fana ka fɔ parce que furu fana y'o de ye kuma min na cɛ ka d'i ye kuma min na i ka di cɛ ye a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye awɔ fɛn fɛn n'i ko a k'o k'i ye a b'o k'i ye nka bi ka di sini bɛ ala bolo dɛ jɔn bɛna a laban dɔn furu bɛ laban wa furu tɛ laban wa mɔgɔ si tɛ dɔn o de kama cɛw musow fana ko ko f'u ka taa baara de kɛ ko paseke n'i y'i sigi cɛ ka furu la e tɛ dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye paseke ko cɛ ko ten paseke cɛ dɔ fana t'a fɛ muso ka baara kɛ olu ko muso ka to so kɔnɔ ka denmisɛnninw ladon k'a sigi k'a okipe so kɔnɔna na o tɛ porobilɛmu ye o mɛ e bɛ garanti jumɛn di muso ma k'a fɔ ni e bɛ k'a fɛ de bada bada bada fo saya k'aw fara e b'o garanti jumɛn di muso ma kelen o filanan ye mun ye mun b'a yira muso la k'a fɔ sini sinikɛnɛ ma n'e nana muso wɛrɛ ye ka na jarabi muso wɛrɛ la e n'ale ka furu bɛ kɛ cogo di e bɛ k'ale bila condition min na bi est ce que o bɛ laban wa ne balimakɛ a man nɔgɔn dɛ parce que e tɛ ala ye k'a fɔ muso ɲɛna ko n bɛ i garanti d'i ma an ka furu in foyi t'a sa ni saya tɛ i tɛ ala ye dɛ i tɛ se k'o garanti ta muso ye wa i tɛ se k'a garanti ta muso ye ko n'i ye muso wɛrɛ ye ka jarabi muso wɛrɛ la k'i tɛna muso wɛrɛ furu ka fara a kan ale kelenna don dɔrɔn i to i tɛ se k'o fana garanti ta muso ye donc ça ne sert à rien k'a fɔ k'i bɛ muso koron k'a bila i kelen ka dabada ma a kana taa baara kɛ a kana bɔ kɛnɛma a man nɔgɔn dɛ o man nɔgɔn dɛ parce que bi furu bɛ yen nka sini o bɛ ala bolo on sait jamais on sait jamais la déception la parce que furu bɛ yen furusa bɛ yen mɔgɔ si tɛ ala deli furusa la ni mɔgɔ kɔni n'i donna furu kɔnɔna kɔni a ka di a ka kɛ kuda kudayi de mais comme la vie nous a montré que furu bɛ yen furusa bɛ yen donc k'a fɔ ko muso k'i sigi ko e b'a bɛɛ ɲini ka n'a d'ale ma parce que bi alhamdulilayi hɛrɛ b'i bolo wari bɛ yen nafolo bɛ yen k'a kɛ mais sini dun i bɛ bi dɔn kɛ i tɛ sini dɔn dɛ ne fa e bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn dɛ ne balimakɛ donc k'a fɔ muso ma k'a k'i sigi so kɔnɔ a kana foyi kɛ a ka occuper denw na dɔrɔn ani ka so kɔnɔna dilan k'a bila e ɲɛ dɔrɔn ni ala y'e ka kalifa minɛ i la joona dun ale b'a kɛ cogo di ni ala na ni furusa ye dun ale b'a kɛ cogo di ni e ka baara tiɲɛna dun ale b'a kɛ cogo di ou bien n'e bɛ ka affaire de kɛ n'e ka affaire tiɲɛna dun a b'a kɛ cogo di o de kama n b'a fɔ n balimakɛw ɲɛna certes muso ye sokɔnɔfɛn de ye parce que ala yɛrɛ y'o de fɔ muso kan ka to so kɔnɔ de cɛ kan ka taa ɲini ka na n'a ye n'i y'a ye bi muso bɛ bɔ ka taa ɲini kɛ ne balimakɛ ne faw an ka yɛrɛ yira tɛ kɔ wa an ka muso banganaya tɛ kɔ mais fɛn dɔ de kɔ fɛn dɔ de ɲɛsigi don parce que on sait jamais hali furusa yɛrɛ ka bɔ a la bi alhamdulilayi e ka kɛnɛ bi ne fa i ka kɛnɛ i ni na wari b'i kun na i ka affaire bɛ marcher la ne balimakɛ nka i tɛ sini dɔn dɛ i tɛ sini dɔn dɛ ala bɛ se k'e ka kalifa minɛ i la joona n'a sɔrɔ muso tɛ baara la a tɛ foyi sɔrɔ a yɛrɛ ye ni ala y'e ka kalifa minɛ i la joona muso b'a kɛ cogo di ne balimakɛ e mun e muso kana taa baara kɛ k'a ka to so kɔnɔ k'e b'a ka fɛn bɛɛ d'a ma so kɔnɔ na ne bɛ e ɲininka o ni ala ye ka kalifa minɛ la joona o ale b'a kɛ cogo di parce que e m'a dege baara la e ma sɔn ka taa baara kɛ ni ala ye ka affaire tiɲɛ e bolo k'a kɛ e tun bɛ dɔrɔmɛ kelen yɛlɛma kɛ dɔrɔmɛ fila ye ko e nana dɛsɛ o la ne balimakɛ a b'a kɛ cogo di o la muso tɛ fɛn sɔrɔ a yɛrɛ dɛ e m'a dege fɛn sɔrɔ la e m'a dege a ka fɛn sɔrɔ a ka fɛn ɲini a yɛrɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ e ko k'i bɛna a bɛɛ d'a ma parce que an bɛɛ b'o de fɛ koyi k'an sigi so kɔnɔ cɛ ka taa ɲini ka n'a d'anw ma mais n'i ye diɲɛ lajɛ maa si tɛ sini dɔn maa si tɛ sini dɔn donc e ko k'a kana fosi kɛ n'a ma fɛn kɛ o ni ala nana e bana ka e dɛsɛ a b'a kɛ cogo di ni ala ye ka kalifa minɛ e la ale b'a kɛ cogo di ni ala ye ka affaire tiɲɛ sisan ale b'a kɛ cogo di o de kama k'a fɔ n balimakɛw ɲɛna tiɲɛ don n'i ko muso ma a kana taa fosi kɛ k'e bɛ jɔ ni fɛn bɛɛ a se b'i ye bi e tɛ sini dɔn dɛ o tuma na n'i y'i miiri o ma kɛ a ye ɲini i muso ka dɔ kɛ a ye ɲini i muso ka dɔ kɛ parce que sini bɛ ala de bolo ale ka dɔ kɛ ni e tɛ yen don min na a bɛ se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye ale ka dɔ kɛ ni e ka affaire tiɲɛn'i bolo ou bien n'e ka baara tiɲɛn'i bolo don min na ale bɛ se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye a to a ka dɔ kɛ ni don min na ni ala ye bana cun e kan k' i mugutu k' i dɛsɛ o k'a sɔrɔ ale bɛ se ka dɔ k'a yɛrɛ donc nin ye misali de k'a lase balimakɛw ma minnu b'a fɔ ko muso tɛ baara kɛ k'olu muso ni baara man kan olu muso ka to so kɔnɔ na ne b'a f'u ɲɛna u tɛ ala ye donc u tɛ se ka sini dɔn u ma sini dɔn fana fɛn min bɛna kɛ sini u t'o dɔn bi ka di nka sini bɛ ala bolo dɛ donc n balimakɛw a y'a to aw muso ka taa dɔ kɛ a ye dɔkɛ minɛn ta k'a di muso ma tiɲɛ don dɛ muso furulen fara muso furubali kan bɛɛ de bɛ tulonkɛ la bi i tɛ ɲuman yɛrɛ dɔn ka bɔ juguman na bilen ayi i tɛ se ka ɲuman dɔn ka bɔ juguman na bilen koyi parce que ni i ko mun ka ɲi bi o bɛ taa mun yira sini ala dɔrɔn de b'o dɔn wa n'i ko mun fana ma ɲi bi parce que o fana bɛ se ka kɛ sini o bɛ o bɛ ɲɛ parce que ala bɛ se ka dɔw kunna diya komi a bɛ se ka dɔw fana kunna goya awɔ i bɛ dɔ ye silamɛya sira kan mais sini ala b'u kunna goya komi i bɛ dɔ fana ye molobaliya sira kan nka sini fana ala bɛ se k'u kunna diya donc mɔgɔ si tɛ sini dɔn ala dɔrɔn de bɛ sini dɔn donc k'a fɔ i muso ma a kana bɔ ka taa baara ɲini parce que e bɛ keleya parce que il faut le dire e bɛ keleya a man di e ye e muso ka bɔ ka taga baara ɲini na wa cɛ dɔw bɛ yen olu ta ye keleya ye mais cɛ dɔ fana bɛ yen nɔ tellement que olu fana ni n ko n bɛ kuma ko n bɛna nɛni kɛ donc na n ka a mesurer dɔɔni olu fana ka eh, olu fana olu fana ye infidèle ye ka tɛmɛ cɛ bɛɛ lajɛlen kan kulonkɛ ka d'olu ye kojugu donc u bɛ siran ni muso nana bɔ u ni muso kana taa ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kulonkɛ yɔrɔ dɔ la kelen filanan fana ye mun ye cɛ minnu fana bɛ yen ni kulonkɛ ka d'u ye kosɛbɛ u b'a miiri k'a fɔ ne bɛ ka kulonya kɛ wali den na ne bɛ ka kulonya kɛ wali muso la ni ne fana muso nana bɔ dɔ fana bɛ taa kulonya kɛ ne muso la awɔ olu cɛw fana u tɛ fɛ u muso ka taa baara kɛ parce que olu fɛ ne muso taara baara yɔrɔ la cɛ wɛrɛ bɛna n'a ye ka kulonya k'a la komi ale bɛ ka kɛ wali ta la cogo min na o de don parce que cɛ o cɛ ni kulonkɛ ka d'a ye kɛ i bɛ taa sɔrɔ o cɛ a tɛ sɔn a denmuso ka bɔ a tɛ sɔn a muso ka bɔ a tɛ fɛ maa si k'a muso a tɛ fɛ maa si k'a denmuso ye nka ne balimakɛ n'i ye kulonkɛ kɛ wali ta la kɛ ala fana bɛna ni sababu o sababu ala bɛna n'o sababu ye dɔ fana bɛ kulonkɛ k'i ta la o tuma na bi vidéo nin k'a di musow ma tiɲɛ don ni i cɛ ko k'i kana taa baara kɛ k'a bɛ fɛn bɛɛ ɲini k'a d'i ma tiɲɛ don muso ye sokɔnɔ fɛn de ye muso kan ka sigi so kɔnɔ cɛ kan ka taa ɲini ka na n'a ye donc i tɛ se k'o kɛ kɛlɛ ye cɛ kunna mais ne b'a fɔ cɛw ɲɛna mama la conseillère ne mama nationale ne k'a fɔ n balimakɛw ye k'a fɔ n faw ye minnu ko k'u muso kana taa baara kɛ ko muso ni baara man kan ne b'a f'u ɲɛna dɛ i bɛ bi dɔn mais i tɛ sini dɔn dɛ bi i ka kɛnɛ i ni na sini i bɛ se ka bana dɛ ka murukutu yɛrɛ k'i da ni maa ma ɲɛmɛ i tɛ se ka wuli n'o kɛla jɔn bɛ e ni muso balo e muso tɛ dɔ sɔrɔ e m'i muso dege dɔ ɲini na ou bien tuma min na e yɛrɛ hakili la ko non e ka affaire ka ɲi e bɛ s'i muso kɔrɔ mais ala sinna ka na na ni gɛlɛya dɔ ye ten ka se k'i ka affaire tiɲɛ ten e m'i muso dege dɔ kɛ la jɔn bɛna e ni muso ta ou bien ala ka n'a cɛ diya ala ye ka kalifa minɛ joona k'a sɔrɔ i den buruburu bɛ i muso sen kɔrɔ jɔn bɛ e muso n'a denw ta e m'i muso dege dɔ kɛ la n'a y'a miiri o ma ne balimakɛ ne balimamuso a ma se ka kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ tɛ a ye kɛlɛ ko tɛ a n'a hakili yira ɲɔgɔn na dɔrɔn parce que i ma kɛ ni kɛlɛ ko ye awɔ a n'a hakili dɔrɔn yira ɲɔgɔn na parce que i ma kɛ ni kɛlɛ ko ye e k'a fɔ ko fɔ cɛ ka warimugu ta k'a d'e ma ko cɛ ko k'e kana taa baara kɛ warimugu o tɛ ɲuman ye dɛ i b'a minɛ i bɛ taa di karamɔgɔ de ma ou bien k'a minɛ ka kɛ ka juru sɔn ayi i bɛ fɛn de ɲini k'a kɛ fɛn min bɛ se ka ni cɛ tɛ don min na i bɛ se k'i occuper i ni denw na cogo min na ou bien ni cɛ banana ka na se bana sugu dɔ ma e bɛ se k'i occuper i ni denw na cogo min na ni cɛ yɛrɛ la ou bien cɛ bolo ka ban e bɛ se ka du ta cogo min na o de ɲini k'o kɛ mais ka warimugu d'e ma ten ka taa kɛ ka moribaara kɛ n'a ye ou bien ka warimugu d'e ma ka taa kɛ ka jelisɔnba kɛ n'a ye a tɛ laban dɛ ça c'est pas une vie non non non

On va faire comment On va manger comment C'est très important. Parce que diɲɛ in bɛ cogo min na nin, maa si tɛ sini dɔn dɛ. Donc, a fɔ n balimamuso ɲɛna. Ni cɛ ko i kana taa baara kɛ kana kɛlɛ kɛ ninnu fɔ a ɲɛna dɔrɔn tuma min na a bɛ baro dumanninw na i b'a fɔ a ɲɛna tan dɔrɔn ne ka n to yen ka taa baara kɛ karisa parce que an bɛ bi dɔn an tɛ sini dɔn dɛ tiɲɛ don i ka kɛnɛ ka ɲi bi nafolo b'i bolo bi nka sini bɛ ala de bolo dɛ e bɛ se ka bana k'i da ni ne tɛ dɔ kɛ la a bɛ gɛlɛya dɛ e bɛ se ka taa joona ni ne tɛ dɔ kɛ la a bɛ gɛlɛya ni denninw bolo dɛ wa e yɛrɛ ka affaire bɛ se ka tiɲɛ ni ne tɛ ka dɔ kɛ a bɛ gɛlɛya e ne ni denw bolo dɛ donc e to ne ka taa dɔ kɛ comme ça ni ala na ni ala ko o kɛra sini mɔgɔ si t'a souhaité mais an fana si tɛ sini sini dɔn donc n bɛ se k'an yɛrɛ ta ɔ hali k'a dan fana furu bɛ yen furusa bɛ yen ni ala nana dɔrɔn ka ni furusa ye o b'a sɔrɔ n bɛ se k'an yɛrɛ ta fana donc cɛw vraiment a ye sabali a ye muso to ka taa dɔ k'u yɛrɛ ye a y'u to ka dɔ ɲini u yɛrɛ wa ni muso min tɛ fɛ ka fɛn kɛ n'i ye mama la conseil ka nin conseil in mɛn bi i n'a dɔn k'a fɔ i kan ka wuli ka taa dɔ kɛ awɔ k'i e k'i sigi ten k'i fɛn bɛɛ siri cɛ la ni safinɛ mugan na e ko cɛ tulu mugan na e ko cɛ omo pakɛ kelen e ko cɛ ni don min na cɛ tɛ yen i b'a kɛ cogo di i ni denninw b'a kɛ cogo di wa mama la conseillère k'a fɔ i ɲɛna wuli ka dɔ kɛ wa cɛ minnu b'a fɔ k'olu muso tɛ baara kɛ a ye muso to ka wuli ka dɔ kɛ dɔ kɛ yen a dege dɔ kɛ la o ko bamanan ko ten dɛ ko i ka mɔgɔ dege jɛgɛ mɔn na o ka fusa don o don e ka jɛgɛ mɔn ka na d'a tigilamɔgɔ ma parce que don min na ni e tɛ yen ka jɛgɛ mɔn ka na d'a ma kɔngɔ n'a fa dɛ kɔngɔ b'a fa parce que yala a ka maa sɔrɔ maa min bɛ jɛgɛ mɔn ka na d'a ma a na dɔ kɛ kɔngɔ na o kuma na a ye a ɲini aw ka aw musow dege jɛgɛ mɔn na e n'aw kɛ aw ka taa jɛgɛ mɔn ka na di aw musow ma c'est pas bon c'est pas bon parce que an bɛ bi dɔn an tɛ sini dɔn dɛ seul Dieu connaît demain adamaden an bɛ kunfɛta de la dɛ donc o kunfɛta in pour que k'o fɛngɛ dɔɔnin a y'a to muso ka taa baara kɛ ni muso min tɛ fɛ ka dɔ kɛ n'a ye mama la conseil ka nin kumakan in fana mɛn a ye wuli a ka taa dɔ kɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn tɛ dɛ k'i sigi so kɔnɔ ko dɔ k'a ɲini ka na di e ma wuli ka dɔ k'i yɛrɛ wuli ka dɔ k'i yɛrɛ i dege dɔ kɛ la comme ça i ka jɛnatigɛ a garantilen don dɔɔnin o de tun bɛ bi k'a fɔ n balimamusow ɲɛna n'i cɛ ko k'i kana taa dɔ kɛ k'ale bɛ fɛn bɛɛ k'i ye awɔ a bɛ se k'a bɛɛ k'i ye bi nka sini bɛ cogo di sini bɛ cogo di parce que sini furusa bɛ se ka kɛ yen sini ala bɛ se k'ale ka kalifa minɛ a la joona sini ala bɛ se k'ale bana k'ale dɛsɛ sini ala bɛ se fana k'ale ka affaire tiɲɛ a bolo k'a ka baaraw tiɲɛ a bolo donc n'o bɛɛ bɛ yen a ye muso to ka taa dɔ kɛ asalamualeykum k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ